Dia dhíbh a chairde, Bridget Bhreathnach anseo ó Chló Iar-Chonnacht. Ba mhaith linn fáilte a chur romhaibh chuig seoladh an leabhair Gaile, Díolaim Cathrach. Is é an Dr. Gearóid Denvir, Uachtarán Oireachtas na Gaeilge 2020 a sheolas an leabhar go hoifigiúil. Beidh focal againn ina dhiaidh sin ó Bhrian Ó Conchubhair a chuir an leabhar in eagar. Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le Oireachtas na Gaeilge as chuile thacaíocht a chuireadar ar fáil dhúinn agus an ócáid seo dhá reáchtáil againn. Agus ár mbuíochas libhse freisin, a chairde, as a bheith inár dteannta don ócáid ar líne seo. Tá súil againn go mbainfidh sibh taitneamh as. Maith sibh ar fad, a mhuintir an Oireachtais, agus fáilte romhaibh ag seoladh an leabhair seo le Brian Ó Conchubhair, Gaile Díolaim Cathrach. Is aisteach an áit a bhfuil muid, b'fhéidir, ach coinneoidh muid orainn, sin a bhfuil muid in ann a dhéanamh. Níl dabht ar bith faoi ach gob í Gaillimh an chathair is Gaelaí, ní amháin in Éirinn ach sa domhan mór ar fad. Ar an ábhar sin, is cuíthiúil mar tá an leabhar seo á sheoladh, más go fíorúil féin é, ag Oireachtas na Gaeilge i nGaillimh i mbliain chinniúnach seo ár dTiarna 2020. an chathair chéanna a raibh Oireachtais mhóra cheana inti, Oireachtas Comórtha an Chéid i 1997 agus Oireachtas 1913, ar fhreastail cuid mhaith mhór de laochra bunaithe ár dtíre air agus a bhfuil peictiúr íocónach fós ar marthain de riar mhaith acu ar aghaidh Halla na Cathrach anseo sa gcathair mar chuimhne bhuan ar an ócáid. Ceiliúradh ar an gcathair atá sa leabhar seo agus, tráthúil go maith, clúdaíonn rogha an eagarthóra, Brian Ó Conchubhair, cuid mhaith den tréimhse úd ó 1913 anuas go dtí urlár ár lae féin. Mar a deir an t-eagarthóir é féin ina réamhrá cuimsitheach, Thar chathair ar bith eile in Éirinn, a deir sé, b'fhéidir, is í Gaillimh a chothaíonn scríbhneoirí na Gaeilge agus a ghríosann iad. Is minic Gaillimh mar chúlra do scéalta agus do dhánta agus scríbhneoirí ag tarraingt ar stair agus ar oidhreacht na cathrach. Feicfidh muid sa díolaim seo liodán na laoch liteartha anuas ó aimsir na hathbheochana a rugadh i nGaillimh nó sin a chaith seal sa gcathair agus a tharraing ar an taithí sin saoil ina saothar liteartha. Ba é Páraic, Sean-Pháraic Ó Conaire, athair na hathbheochana liteartha ar bhealaí go leor, agus ina theannta sin, mar Chonraitheoir dílis, bhí sé i láthair ag Oireachtas Mór na Gaillimhe i 19 agus 13. Dá réir sin, is deas mar a chuireann sliocht íocónach as a úrscéal ceannródaíoch Deoraíocht, a foilsíodh i 1910, ceann ar rogha an eagarthóra, an radharc sin sa scéal a chuireann síos ar a chuairt uaigneach, chumhaíoch, lán briseadh croí ar chathair na Gaillimhe, a chathair dhúchais, agus é ina fhreic saolta sorcais atá imithe ó aithne, ní amháin air féin, ach ar na daoine. Leanann sa leabhar ina dhiaidh sin gearrscéalta agus sleachta as úrscéalta le cuid de na scríbhneoirí is mó le rá sa nGaeilge, cuid acu ina máistirí seanbhunaithe seanaitheanta, Máirtín Ó Cadhain, roghnaíodh a ghearrscéal, a mhórscéal go deimhin, máistriúil An Bóthar go dtí an Ghealchathair. Tomás Bairéad, Dónall Mac Amhlaigh, Pádhraic Óg Ó Conaire, agus údar an úrscéil Ghaillimhe b'fhéidir par excellence, Lig Sinn i gCathú le Breandán Ó hEithir, ar best seller a bhí ann, ambaic, gradam nár thabhaigh mórán leabhar Gaeilge roimhe ná ina dhiaidh, mo léan. Tá Gaillimh beo i gcónaí ar pheann, nó go deimhin ar ríomhaire baclainne, riar suntasach de phríomhscríbhneoirí na Gaeilge san aimsir seo, agus saothar dhá réir leo sa leabhar. Tá sliocht fuinte snoite ann as úrscéal ceannródaíoch thar a bheith deá-scríofa Dharach Uí Scolaí, Na Comharthaí, ina bhfeicimid an phríomhphearsa, Joe atá air, san institiúid úd inar chaith an t-údar, agus an t-eagarthóir agus go deimhin, an mac seo seal dhár saol, Ollscoil na Gaillimhe. Tá sliocht as An Litir, an chéad úrscéal go thriológ stairiúil thar a bheith spéisiúil le Liam Mac Cóil anseo freisin, maille le sliocht as mórúrscéal na Gaillimhe a scríobh Pádhraic Ó Cíobháin, Ré an Charbaid. Pádhraic, fear a d'fhága Dúthaigh Duibhneach le áras a cheapadh dhó féin le sliocht Ghaillimhe i gcathair na dtreabh. Tá dhá iontráil éagsúla sa díolaim le Mícheál Ó Conghaile, an gearrscéal spleodrach turgnamhach iar-nuaaoiseach sin An Fear a Phléasc agus sliocht as an gcéad úrscéal aorach sa nGaeilge sna fir. Chaith Mícheál tréimhse bhisiúil san ollscoil i nGaillimh agus chuir sé tús lena shaothar raidhsiúil suntasach le linn na tréimhse sin. Ar fhágáil an choláiste dhó, bhunaigh sé Cló Iar-Chonnacht, foilsitheoirí an leabhair seo, maille le riar mhór leabhair eile go deimhin, agus aos litríochta agus aos léinn na Gaeilge go mór faoina chomaoin dá bharr. Chuirfeadh líon agus réimse saothar na bhfilí sa díolaim iontas agus áthas san am céanna ort, ar a ilchineálaí, a fhairsinge agus a bhisiúla is atá. Tá na seanlaochra ar fad ann a mbeifeá ag súil leo ó bharr do chinn agus tú ag cuimhniú ar thogra den chineál seo, tharla gur rugadh i nGaillimh iad nó gur chaith siad tréimhse shuntasach dá saol sa ngealchathair, Máirtín Ó Direáin, Micheál Mac Liammóir, Seán Ó Leocháin, Rita Kelly, Louis de Paor. Tá riar shuntasach d'aos éigse Ghaeltacht Chonamara le fáil ann freisin, Jackie Mac Donncha, Seosamh Ó Guairim, Máire Holmes, Ruairí Ó Tuathail, Áine Durkin, Pádraic Learaí Ó Fínneadha, Joe Steve Ó Neachtain, an t-aon duine go deimhin, Joe, a bhfuil idir phrós agus fhilíocht aige sa díolaim, agus Seán Ó Curraoin. a bhfuil píosa breá spleodrach aige sa leabhar, sliocht óna rídhán Beairtle ina bhfeictear an laoch ag scaoileadh amach an phocaide agus an bhobailín in éineacht ag Rástaí na Gaillimhe. Tá grúpa fileata eile fós ann nach samhlódh duine b'fhéidir le Gaillimh ach a dtug siad cuairt ar an gcathair agus d'oibrigh an chathair a tionchar orthu i mbealaí éagsúla, Caitríona Ní Chléirichín nó Liam Ó Muirthile ar roghnaíodh a shárdhán 'An Cúrsa Buan' a cheiliúranns trasnaíl Abhainn na Coiribe maidin Luain luath agus madraí an bhaile amuigh faoi aol tar éis rancás na hoíche roimhe. agus an scéal áirithe sin á reic, cá bhfágfá saothar na mac léinn fileata a chaith seal ag suirí le leabhair an léinn agus ag goil le haer an tsaoil agus a scríobh corrdhán freisin. Sin atá le léamh mar shampla ar an dán anuas le Tomás Mac Pháidín agus é ag filleadh go súgach ar an Rinn Mhóir, tharla go bhfuil deireadh le ragairne na hoíche anocht. Oidhre go deimhin ar Mháirtín Ó Méalóid agus ar a chamshiúlta i gCathair na dTreabh san úrscéal Lig Sinn i gCathú gan aon agó. San am céanna, ní gá gurb é an moladh ná áibhéil na mbróisiúr turasóireachta ar fad atá le comóradh. mar is léir mar shampla ar Ghaillimh dhuairc na báistí geimhriúla i ndán Ailbhe Ní Ghearbhuigh, Oíche Gheimhridh Ghaillmheach, nó ó dhán géar diostóipeach Gaillimh le Gaoith le Dairena Ní Chinnéide, beirt fhilí, Ailbhe agus Dairena, go deimhin, a chaith seal ina mic léinn san ollscoil sa gcathair. Ní leabhar é seo a léifeá ó chlúdach go clúdach, ná i ndiaidh a chéile. Is leabhar é le dhul ag blaismínteacht ann go tráthrialta, nó le fágáil le taobh na leapan d'fhonn cúpla mír as a léamh roimh dhul a chodladh duit, agus roghnaigh an t-údar agus an seánra, dán, gearrscéal nó sliocht as úrscéal, de réir do thola agus do mhéine ag an am. Tá leagan amach an leabhair an-fhúinteach gon té ar mian leis blaiseadh a fháil go na scríbhneoirí éagsúla agus dá ndearcadh ar an gcathair. Tá intreoir ann go chuile iontráil, a thuganns eolas beathaisnéiseach faoi na scríbhneoirí, maille le sonraí faoi shaothar an scríbhneora sin fré chéile, agus ina theannta sin, comhthéacs an tsleachta insa saothar áirithe atá i gceist. Tá rogha cháiréiseach spreagúil agus ionadaíoch déanta ag an díolamóir, Brian Ó Conchubhair, leis an láimh shiúráilte is dual dhó. Agus tá léargas gléineach tugtha sa leabhar ar an gcaoi ar shamhlaigh agus ar athchruthaigh na glúnta scríbhneoirí Cathair na dTreabh ina saothar. Tá an obair eagarthóireachta agus an dearadh agus an leagan amach déanta leis an ngnáthshlacht a mbeadh muid ag súil leis ag Lochlainn na súl ngrinn Ó Tuairisc agus ag a bhuíon i gCló Iar-Chonnacht agus ceiliúradh Ghaillimh 2020 mar Chathair Chultúrtha na hEorpa imithe le sranntarnach stoirme thús na bliana agus le cleasaíocht chluaineach an Covid mhallaithe a lean. I gcruthúnas gur beag is neamhbhuaine ná an duine, ar a laghad ar bith, mairfidh an leabhar seo mar chuimhne agus mar cheiliúradh buan ar chathair na dtreabh trí mheán an fhocail nach ndeachaigh le gaoith, ach a chum agus a cheap scéal an duine agus scéal na cathrach in éindí. Agus mar a deir an t-údar i ndeireadh a réamhrá léannta comhthéacsúil, deir sé, Céard deir tú le Gaillimh, a deir sé, is gan ann ach baile beag liteartha. Leis sin, tá sé go phribhléid agam a fhuagairt go bhfuil an leabhar breá nua seo le Brian Ó Conchubhair, ag crochadh a chuid seolta bocóideacha bacóideacha amach thar Loch Lurgan, amach thar an gCaoláire agus amach go dtí na farraigí arda atá sa saol mór sin. amuigh. Go dté sibh uilig slán. Ní as sléibhte, aibhneacha, crainn ná carraigeacha amháin a ghintear tírdhreacht áite, bíodh an áit sin amuigh faoin dtuath nó i suíomh uirbeach. Bíonn cultúr agus stair áite ina shainghné de thírdhreacht ar bith. Is cuid de psyche, de zeitgeist cathrach í cultúr, ailtireacht, stair agus litríocht na cathrach sin. Tá áiteanna áirithe ann, áiteanna nach féidir iad a shamhlú gan miotas, gan seanchas faoi leith a thabhairt chun cuimhne. Beidh Heathcliff de shíor ar mhóinteáin Yorkshire, beidh Franz Kafka de shíor i scáthanna Phrág, beidh Bob Dylan sa Village, beidh Ó Direáin in Árainn, beidh Joe Steve ar an gCré Dubh, Tomás Ó Criomhthain ar an mBlascaod Mór, Séamus Ó Grianna sna Rosa agus Fungie sa Daingean. Agus, ar ndó, beidh an Ghaelainn agus lorg na Gaeltachta ar chathair na Gaillimhe. N'fheadar an féidir sráideanna na Gaillimhe a shiúl anois gan Lúcás Ó Briain, laoch Liam Mhic Cóil san úrscéal An Litir, a thabhairt chun cuimhne. An féidir An Fhaiche Mhór a shamhlú gan Pádraic Ó Conaire? Is ionann an scéal le Liam Mac Liammóir agus an Taibhdhearc. Máirtín Ó Direáin agus Oifig an Phoist ar Shráid Eglinton. Pádraig de Brún i gCearnóg na hOllscoile. Breandán Ó hEithir sa teach tábhairne The King's Head. Agus Dónall Mac Amhlaigh sa bheairic ar an Rinn Mhór. Le linn na hathbheochana Gaelainne, cuireadh cathair na Gaillimhe chun cinn mar the Mecca of the East do Ghaeilgeoirí Chúige Laighean agus do Ghaeilgeoirí na hardchathrach. Agus Oireachtas na Gaeilge sa chathair seo sa bhliain naoi déag is a trí déag, d'fhógair Dubhghlás de hÍde mar chuid dá óráid gur chathair í cathair na Gaillimhe. That brings us, as no other city can, into touch with the history and language of our native land. Le bunú an tSaorstáit, tháinig borradh faoin nGaeilge sa chathair seo agus bhíothas ag caint ar Ghaillimh mar phríomhchathair na Gaeltachta, féachadh le hinstitiúidí áirithe cathrach a ghaelú Féachadh le cinn eile a bhunú as an nua, mar a chruthaigh Dara Folan ina chuid taighde siúd. Chreid Earnán de Blaghd go raibh todhchaí na teanga ag brath ar an nGaillimh, I regard the Gaelicisation of Galway city as the thing that is going to decide whether or not the language can be preserved. I feel that if we cannot Gaelicise one town, and there is no town certainly so suitable as Galway, there is little hope of preserving the language. Is cathair í an Ghaillimh a bhfuil an Ghaelainn bheo le cloisteáil inti. Cloistear í nuair a thagann pobal Chonamara aniar don tsiopadóireacht, Cloistear í nuair a bhíonn lucht ollscoile agus lucht coláiste a' fánaíocht agus a' bothántaíocht ar fud na cathrach. Cloistear í á stealladh ar na sráideanna nuair a thagann muintir Chonamara aniar do na rásaí, do Sheachtain na nEalaíon, do dhrámaí sa Taibhdhearc agus go deimhin san don Oireachtas fhéin. Thar aon chathair eile, feictear agus léitear an Ghaelainn ar fud na cathrach seo, go háirithe ó bunaíodh Gaillimh le Gaeilge sa bhliain 1987. Ach i bhfad roimhe sin, ba sa chathair seo a foilsíodh na nuachtáin úd, An Stoc agus Ar Aghaidh. Ba sa Galway Express a léadh neart de shaothar Phádraic Uí Conaire, agus d'fhoilsigh muintir Uí Ghormáin go leor leabhar Ghaeilge agus ábhar i nGaeilge. Is é Áras na nGael ar Shráid Dominic lárionad Gaeilge na cathrach le breis agus cúig bliana fichead, agus tá Taibhdhearc na Gaillimhe a' treabhadh léi le nach mór céad bhliain anuas. Is comóradh é an díolaim seo ar litríocht na Gaelainne agus ar chathair na Gaillimhe araon. Táthar á foilsiú i mbliana mar chuid de Comóradh Gaillimh 2020, ionas go mbeidh an Ghaelainn agus litríocht na Gaelainne i lár an aonaigh liteartha agus cultúrtha. Tugann an díolaim seo de phrós agus d'fhilíocht spléachadh ar na slite éagsúla ina léiríonn údair, idir fhilí úrscéalaithe agus gearrscéalaithe, príomhchathair an iarthair, príomhchathair na Gaelainne. Ó dhealbh Uí Chonaire san Fhaiche Mhór go dtí an Phóirse Caoch, ón gCladach go dtí an Rinn Mhór agus ón gCaisleán Nua go Cnoc na Cathrach, Bóthar na Trá, Baile an Bhriotaigh agus áiteanna nach iad. Tá súil agam go dtaitneoidh an díolaim seo le léitheoirí agus go spreagfar iad leis na bunsaothair a athléamh, nó go deimhin a léamh as an nua. Mo bhuíochas d'fhoireann Chló Iar-Chonnacht, do Mhicheál Ó Conghaile, do Lochlainn Ó Tuairisg, do Dheirdre Ní Chonghaile agus do Bhridget Breathnach, agus ar ndóigh do Colette McKeown, as an dua ar fad a chaitheadar leis an leabhar seo. Táim fé chomaoin leis don ealaíontóir JP Rooney as cead a thabhairt dom a phictiúr gleoite a úsáid mar íomhá don chlúdach. A chairde, i bhfad i gcéin, go mbaine sibh taitneamh as an leabhar seo agus sult as Oireachtas na bliana seo, agus go dtuga Dia slán sibh ar fad go dtí an bhliain seo chugainn, nuair a bheidh an tOireachtas ar ais i gCill Airne, Sam ar ais sa Ríocht, agus an saol mór ar ais ar a sheana-léim aríst.